Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lero? the dc mwana woopsa kwambiri amene sindipanga mantha ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamocho chifukwa lero ngati sande mulungu amakhala akuyang'ana dziko lonse ndikumaona kuti kodi ziko lake likuyenda bwanji nthawi zina ndimati ndikazuka ndimakhala phee ndikamayang'ana mavuto amene akukumana ndi amalawi ndimafunafuna mulungu atangondipasa mphamvu mphamvu zokuti kuwayitana andale wonse ndikuyamba kuwabandula chifukwa ngati dziko lino lawonongeka lawonongeka chifukwa cha andale inutu amalawi ambiri akuzunzika koopsa koma sakufuna kunena. Amakhalira misonzi kusikira mu mtima ndikumazifunsa kuti kumaziguguda pa mtima kuti ine ndinkabadwiranji ku Malawi. M'Malawi muno anthu akuzunzika koopsa ukapita ku Chitipa kuona mavuto amene ali ku Chitipa. se wachitipa mavuto kumene koko kuchitipa kungakhale ku admarc kulibeko chimanga Ndikumazo- ndikumazifunsa kunena kuti kodi awa akupanga matama awa amene wawa ati atiso akufuna ati aza- a- abwerezenso ati asankhidwenso kawiri ati ati achakwera ati akufuna azatani Achakwera ati akufunanso 5 years ina pakana kumachita kugwada kuwagwadira anthu kuti chonde chonde tithandizeni ineyo ndikufuna ndilamulirenso. Mavuto amene akukumana ndi anthu anthu osiyanasiyana kupita ku Nsanje, kupita ku Chitekesa, kupita ku Phalombe. kupita ku Chirazulu, kupita ku Mangochi inu mukaone mmene anthu akuvutikira msewu wa Makanjira, mavuto osiyanasiyana anthu akugona ndi njala and ngati pali district imo, imodzi imene imandimvetsa chisoni ndiye ndi ya Salima ndi Dowa. Ngati kuli anthu amene anthu amene akuonedwa ngati agalu. ndiye ndikusalima ndi kudowa anthu amene akumwa siku la leroli mudezamu madzi kuchokera muzithaphwi yet tili ndi maministers akumeneko ndikanakupemphani maministers akudowa kusalima kudeza mukanakhala ndi emergency meeting muyang'anire welfare ya anthu anu mmene akuvutikira kuyang'ana inu madzi inu anthu akumakatu azimayi kuzunzika kumatunga madzi pakati pa usiku kuzithaphwi kwina kwache koopsa kumiyala kuti cholinga kuti mwina akhale ndi madzi kuyang'ana maadimaki ngati ku Lifuwuko ku adimaki Lifuwu adimaki kulibeko chimanga chinasiya kalekale kubwera yet mukupanga matama ndikumanena kuti boma ndilomweli, munati mupite ku lifuwu inu mukaone ngakhale olo mazi amene a water board anasiyila malo ena ache kumeneko kulibeko mazi. anthu akuzunzika koopsa. sukulu kwangokhala sukulu ya pa lifuwu pangokhala pena pache pooneka ngati ka khitchini ndi mchenga umene unatutidwa 2 years ago. pakana lero ndondomeko yomanga sukulu kuzera ku district kwa bwanamkubwa ayi ndithu anthu anangonamizidwa kunyamula mchenga wawo azimayi kusendekasendeka mmutu pakana lero palibe chimene chikuchitika misewu ndiye musanene mukapita pa chipatala pamene chipatala cha, cha, cha, cha salima munthu akugona pa bedi koma thabwa ndikumamugwera chipatala chinatheratu mavuto osiyanasiyana pena ndikumakhala phee kuti koma andalewa amapemphera amayang'ana kapena ama anali ali ndi mtima wothandiza anthu awo chifukwa cholinga chimene timavotera ife anthu amene wawa ndi chonena kuti athandize dziko lino mavuto osiyanasiyana pena kumakhala phee kuti kapena kapena mwina ti- ti- ti- tivotere dpp kapena mwina ti- timuyese atupere muluzi chifukwa zafikatu pena pache pa mwana wakana phala Una- n- u- u- ukamayi- ukamayiyang'ana dpp yo penanso kumanena kuti a a dpp yo mwina anayeserako ngakhalenso nawo misewu yawo akangopanga yongonyambitisa ka, ka thin layer tapitani mukaone msewu wa kwa senti onse uja unagumulidwa sewu wa phalombe kuchokera pa Jali kumapita ku phalombe sewu umene uja unagumuka gumuka kungoujesa kungounyambitisa katala nanunsotu a dpp mmatiyenjezatu kodi situation iti imene tili nayo pakali panopa muno mmalawi siyikusiyanatu kukakhala mprizoni ndikukufunsani kuti kodi pakati pa mkango ndi, ndi kambuku mulolapo ndani kuti akudyeni Mwapa- mwapezeka olakwa ndiye panopa ta- ta- tatenga zinyama ziwiri mkango ndi kambuku musankhapo uti chifukwa nanunsotu a dpp mukabwerera mutati mwabwerere mbwerere mboma mukuyenera mukasinthe ma areas ena ambiri chifukwa nanunso mmatiyenjezatu kwambiri mmayenjeza these are learning lessons you need to learn chifukwa anthunso amakudandaulani nthawi imeneja ndi inu kuti munapangisa kuti mwina anthu apeze mavuto angati amenewa chifukwa boma ili nde lanyanya koopsa boma ili nde likuba likuba zonsezi munapangisa ndinu a dpp chifukwa cha arrogance yanu nepotism kumasankha anthu ongofuna kwa uh, uh, kuachita uh, appease basi appeasement policy zinthu zambiri za- zimalakwika nthawi imeneja inde zimalakwika inde koma tsopano awa nde aonjeza anthu akuzunzika koopsa kuyang'ana misika matoileti mulibe misika yambiri matoilet mulibe mapulogalamu amene akupanga aboma kuzera ngati ku nifi ndi onama okhaokha tikunena pano madera ambiri a nifi anthu ana, anapereka ndalama zawo am- a- anthu osauka ma 1 ma 10000 ma 30000 ena ayi akawamvera chisoni gulu lawolo amawauza kuti tiyeni perekani 1000 mpaka na lero teremu ikupita yokutha iyi ikupita kokutha anifi sanaperekepo ngongole kwa anthu imangokhala stunt chabe basi kumaanamiza anthu ndikumazifunsa kuti koma are you really serious munabweradi kuti anthu inuyo mwasogolere mwa, mwa amalawi mavuto amene akukumana ndi amalawi pano ndi mavuto azaoneni so kairo kwacha yathu ikumagwa deire ndipo boma linasiya kulengeza kunena kuti ndalama yakwacha yagwa akungo u- ukumakangoziwira kosintha ndalama kapena kogula zinthu kavaserini kakang'ono kaja kamwana kakomba kaja panopa kafika pa 2000 kodi 2000 munthu akayitenga kutiko inuyo mukakhala muzizifunsa kunena kuti ngati mukuvutika inu a mtawuni mavuto amene wawa a mtawuni kodi kuli bwanji munthu wakumuzi akuvutika bwanji koma lero muli, muli bize kuba basi tapitani ku mra abale mukaone zimene zikuchitika ku mra kumeneko ma directors director wa corporate affairs wa ict ndi ma directors ena achosedwa ntchito ndipo aliyense paja mmadziwa policy ya boma yopusa aliyese teremu yake amamugulira galimoto tx kapena iyayi navara kapena iyayi amafortuna ndipo amagulisana magalimoto anthu amene wawa galimoto ikagudwa akakugulira iwe ku ofesi kwako imakhala yako mmakagulisana uh, pa 25% discount anthutu m'bomamu akunjoya mokoopsa akunjoya Pakali panopa tikunena pano, chifukwa cha nkhani yokuti akufuna a mcp okhaokha azigwira ntchito, mra yaluza ndalama zokwanira 936 million chifukwa cha ma directors amene angowaimisa ntchito chifukwa chokuti si a mcp. As we talk now. onse amene ali kumenekoko ndi a mcp okhaokha kodi tikuli nyasi tikuli nyasi ndipo izi munayamba inu a vice president a michael usi zomayendera kumaona ma department a boma makampani a boma magalimoto amene angoyima musazisiyire pansewu chifukwa kuteroko imeja imakhala filimu yokuti magalimoto amenewowo agulisane pa mitengo yotchipa amakatenga anthu ma auctioneers aja ndikuwauza kunena kuti magalimoto awa awa awa awa musawagulise kubwera anthu akuti akuti akuti amene muzawapase amenewowo imakhala kuti magalimotowo ndi awo kodi tu malawi unotu ati anthu atitolamotu kwambiri kutitola zimene zijazo zina za magalimoto mutapitani ku escom mukapeza kuti ku escom kuli racket yochita hire magalimoto magalimoto amene amachitidwa hired ku, ku, ku escom ndi a munthu mmodzi ogwira ntchito komko koma amanama ngati kampaniyo si yake kugawana ndalama kunjoya mu mcp government ngati iwe suli wa mcp uziwe kuti iwe chako palibe anthu akuzunzika koopsa muno mmalawi pena kumaganizira kuti koma ifeyo dziko lathuli palibe wina wake angaligwedeze ndikulibweresa muchimake inu tangoganizani mmene anthu akuvutikira akumuzi ndiye uzipitanso nkumakawabera fetereza ndi uyuyu amene wasowa kaleyu ndipo anthu ambiri saku sakulima zolima zawo kapena mbewu zawo pozala poyika fetereza fetereza chaka chino kulibe that is why ine ndimaganiza kunena kuti kodi universal universal subsidy uja ali kuti chifukwa amene ujayo kupanga universal subsidy bwezi pano fetereza uja akumapezeka m'ma admarc anthu akumakagula pa mtengo osika aliyense mmene angafunire koma izizi zomanena kuti tizakupasani fetereza izi zimenezi zikupitisa uh, umphawi pasogolo anthu akuzunzika kwambiri muno m'malawi Ndikanakupemphani inu andale mukanakhala ndi meeting yanu ndikuyang'ana kuti kodi tsogolo la dziko lino likuyenda bwanji. Tsoka lache ngakhale a opposition wo a Malawi ambiri akufuna inuyo mutakhala limodzi. Mukhale limodzi ifeyo za mtsogoleri sitikuzifuna kuti ati atsogolere ndi ndani. Kaya ati atsogolere ndi Peter Mutharika musiyeni atsogolere. kaya ati asogolere ndi atupere musiyeni atupere asogolere kaya ati asogolere ndi chihana kaya ndi kabambe chimene tikufuna ife a opposition mukhale pansi koma izi zokulirana mitima yokuti "Ah, uyuyu chipani chache nchaching'ono uyuyuyu cha, ifeyo chathu ndi chachikulu awawawa ndi akumpoto iyayi awawa utm ayiyayi zimenezo zitichedwesa and izi zokuti mu- mukunena inu zokuti ati kufuna tizapange mgwirizano round yachiwiri wakuuzani ndi ndani kuti kuli round yachiwiri akukuuzani ndi ndani inuyo kuti akuzakhalanso round yachiwiri wakuuzani ndi ndani kumenya kumenya basi palibenso zonyengerera ziko lino anthu akuzunzika koopsa anthu akuzunzika paliponse pamene ungapite ukuzunzika ndipo ah, ine sindikumvesa kuti kodi timaganiza bwanji ena ndi awa amabanki ndimafunanso ndilankhulepo zimene amalawi ambiri andiyimbira mafoni amabanki musinthe system yanu ndalama zimene mma- zimakhala mmabanki mungakhale kuti zasowa ndalamazo ndi zathu za ifeyo koma mumapeza each and every bank mulibemo toilet nanga munthu utasegula m'mimba kodi inuyo olo kubako angakubereni ndani masa mmakhala ndi cctv komanso mmakhala ndi a security chabwino simungatenge mbali ina ya banki yanuyo ndiku- ndikumangapo matoileti a a nbs bank a national bank fdh almost each and every bank muno malawi standard bank palibe amene ali ndi matoilet anthu amati akakhala kuti ali mu toilet amene ali mu banki tiyerekeze ya, ya, yo- ya, ya standard bank yo, yo, yo yayandikana ndi mount soche anthu anu amati akasegula mimba amathawira ku mount soche kujako kukazithandizira kodi sono mount soche ikati isakhalepo anthu akuzipambukira mu banki momo musamangokonda ndalama iyayi muzikondanso ma customers anu security pakali panopa inafikapo pa indeinde palibe amene angakubereni mu bankimo tayendapo ife maiko ena taonapo maiko ali ndi ma- ndi mabanki komanso muli matoilet mukutichitisa manyazitu kwambiri pamene pafika siku la lero ziko mene chitukuko mene chapangira tekinoloji imene yayendera inuyo mukalephere kukhala ndi, ndi, ndi matoilet m'mabanki ndiye ndalama zathuzo mma- mmangozifuna basi kuli bwino mugwirizane a mabanki bankers association of malawi this should be an item imene mukayichite table ku next meeting yanu amalawi akutoperani kwambiri anthu asamavutike basi kumapana mikozo mu banki kumalephera kuti apite akazithandize mu banki chifukwa chakuti mulibe matoilet ndiye kuli bwino maujeni anu mabanki anu museke Koma ifeyo timayenera kuti tizinjoya one mukusunga ndalama zathu. Kupanda ndalama za Amalawi ka- inuyo musalinso pamenepo iyayi. Soka ironso muli ndi ma interest rates wokwera kwambiri munthu akafuna kutenga n- ndalama zache kapena kungongola mukumakweza ujeni ma rates ajawo anthu akuzunzika zosatira zake mabanki mwasandukano zolanda anthu makobiri nga- nga- ngati nga- ngati kapena ndinu akatapira. mabanki ambiri mukumenya pologalamu ya katapira mukumalanda katundu kumampasa munthu matraki mukuziwa kuti ameneyu mwezi umodzi tiyamba kumu- kumudula ndalama kodi ndi bizinesi yache itiyo kuno ku malawi imene mwezi umodzi munthu angayambe kumapereka ndalama ngongole ku banki and ngongolezo zodula kwambiri leroli muwaone onse amene amapanga bizinesi iyi yo- yo- yonyamula olo katundu osiyana siyana kuphatikizapo mafuta amatraki matraki awo anayimisatu soka iro tili ndi boma losaganizira amalawi limene akumatenga matraki akunja kumabweresa munomo mafuta akapezeka malo mwakuti azitenga munomo ngati aninkawa aja aujeni awa a, anzathu awa a pa chirimba pa industrial area awa a gafa kumatenga anthu ngati amene aja mu lilongwemu muli mathankala azikanyamula mafuta anthu azipanga mabizinesi komanso ndiye kuti uh, pamenepopo employment izakhala kuti anthu akupeza ntchito madrivers apeza ntchito koma inuyo boma ilili munabweresa policy yomaitanisa mafuta kunja ndikumawatenga anthu aku, aku, aku, aku zimbabwe aku tanzania kumabweresa munomo mafuta yet munomo muli mathankala ndi uchisiru weniweni ndiye mukamanena kuti tifuna 5 years 5 years muti- mutipase zoti akupaseni ndani palibe zopasana 5 years chisankho chikubwerachi si za chisoniso iyayo ndipo inu a opposition mugwirizane kumene koko mugwirizane and munthu amene muti mukamusankhe musamusankhire kumuopa iyayo mumusankhire kunena kuti amalawi akavote kaya ndi muthalika kaya mumusiye muthalikayo apeze running mate wache musapangenso kuti "Ah, momu mumutenge momu akhoza kumutenga running mate wache amene akuziwa kuti adzakhala friend wache chifukwa pajatu kuno ku malawi history kunena kuti ma vp ma vice president amazunzika mumusiye atupere nayenso alamulire mumusiye chihana nayenso alamulire chimene chikufunika ndi mgwirizano bon kalindo ndikuziwa kuti wina akwiya kopsa kwa chini chilungamo chake andale muzisiya ziko pasogolo zinazo mbuyo DC mwana woopsa kwambiri from jeza village T/A mabuka box 76 mulanje malawi southern africa